yes ee ka unu ama ebe m nọ ị ya-ege ntị ịma ebe m nọ kịta anọ m na anọ m na centenary Enugu ịghọtago maka na ọ dịlọkwa ofele ee ana m echeta na 5 years ago as you can see ebe a kịta bụ centenary ịghọtago ebe a niile ị fụrụ kịta bụ centenary even power line gafekwa na ya ịghọtago ana m echeta 5 years ago na sentina na centenary anụnwa ebe nụnwa niile ị fụ kịta bụ nnukwute forest ịghọtago nnukwute ọfịa mmadụ anarọ abata ya ị bụrụ nwaanyị egwu aya ekwe gị egwu aya ekwe gị cross ọfịa anụnwa ma ngịwa bụ nwoke na cross ụzọ a na 5 years ago na cross ebe nụnwa ị ya-ejidegodo obi gị n'aka ya ị na-eche ife gị na ụzọ a ya-eje tupu ị gafelu ma nee ya kịta anụwa 5 years ago ka m na-agwa gị o mana nee ya kịta anụwa ị gaa n'ime ime ebe ị gbada na mgbada ebe nụwa kịta ụlọ ụlọ ejugo ebe a niile in fact elechego ebe a niile elechego ebe a niile ọ ndị amechi na-ele ya ịghọtago ndị amechi na obeagu ya na elechego ebe a niile ebe a niile emepechego ọ bụrụ mgbe a that five years ago a na-emechi ihe shiri ike ebe a anọgide ọsọ ọsọ ata anọgide asị na atọrọ mmadụ bataba side a anọkata asị na anụba ofe akụkọ ofe akụkọ nwa mana thank God kịta anụwa o mepechego even uh, that uh, five years ago enwere mgbe mgbe mgbe ndị mmadụ ka bidoro chọba ịgbala ebe a na ebe a ọfụ ịghọtago ya mgbe ahụ a ka chọọ a ka bidoro chọ ilebe anị ebe a ọfụrụ ndị obi kalụ ndị obi kalụ ya ndị nwere obi ịba go ya that time a na-agwa gị na one plot of land nọ 700,000 1 million naira ebe nke mepegolo emepe mana kịta anụwa nee anya ebe anụwa as a whole otu anụnwa ebe nụnwa niile siri wee dị now na ị chọọ igote one plot na na a ga na-akpọ gị ebe 30 million naira 5 years ago elere 700,000 1 million naira kịta anụnwa ihe a na-elezi ya bụ one plot a na-agwa gị 30 million naira 25 million 15 million dependikwala ebe ọ nọ ọ bụkwa ife ife na a na-akwa- a na-agwakwa gị na ọ last price na ọ bụrụ na ịma ngogo pụọ na ndị ọzọ ya-ego ịghọtago ya na ndị anambra ndị imo steeti ndị abịa steeti ndị ndị nkanụ enugu steeti ma ndị imo ma ndị owere ha ncha niile abịago ebe a ka fa na-ego anị ma ndị anambra ịghọtago so ọ ya ka m sị ka m gosi unu na ọ na-abụkwa like ndị eh, ọ na-abụkwa a na-ekwu ekwu a na-eme eme ee eh, ebe ọ bụla i chere na ọ ya emepe this year e nwee ike o lu next year na ife ọma na-abịa abịa ọ na-eku ka standing fan ya bụ na ọ bụrụ na ife ọma aka bịaberọ ebe ị nọ jụọ oyi dee jụụ na ọ ya erutekwa n'ebe ị nọ ee ọ ya ọ ya erute n'ebe ị na imepe imepe otu anị a si wee mepe ịghọtago anị ebe anụnwa bụvu ọfịa ya na kịta na ọ bụrụgo township otu ọbụla ife ife ji atụgharị gị maọbụ nsogbu ọbụla ị nọ na ya nwee ndidi na ọ ya fa echikwa oyi ịghọtago otu ọbụla ife ji eme gị cool down na ọ ya adị mma ịghọtago so ọ wee bụrụ okwu bụrụ inu na onye a tụọrọ inu wee kọwarịa ya ma na ego e ji nụta nne ya na ya bụ ego narọ so igbo bụ igbo ekene m unu ka ọ ka dịgodo otu a